ihe ejele Mgbo Ojii Amadị la Mgbo Achịkwu bịa soro anyị ṅụọ mee la taa ọjị la na ihe anyị riri bụ ihe ụlọ eri maka la ihe ezo mba omenala bụ ihe anyị le-ekwu okwu ile bịa biko ụlọ ṅụkwa ụlọ aṅụleghị ntị la anya kama ụlọ ṅụrụ ntị la hụ then abịala elimozu o nwere ndị dọnwụhụ na Cameroon adụlie ha gụ kwado ime ekwa ha adụwolu uriom la ọmụ ọmụ ọmụ nkwụ ọhụrụ were mee ngolo wee ruo mgbe ha anyanwụ

gome mgbara ala ahụ ekpere iji otu ewere iti ọ bụrụ motorcycle bụ iji maọbụ moto bụrụ iji iti iji elebe ule ewere iji ya lata imu ndị inwe imu abịa gwachi ebela dịsa onye silatara anyị desa egwupụ alị ebe ma nwa uriom ahụwo ma ọmụ ahụ niile adụwo ya l'ime alị kpochijie ya aja then eme ko ya mark ka ọbụla ebe e liri mmadụ so ihe ọbụla niile ị chọrọ iji emere onye ahụ ma ọ bụ la ị chọ ịwa ya ọkụkọ ọlụ bụla ebe ahụ bili aga eme isiletagwa onye ahụ ime gụchazie emewe ya kwa agwa m na kembụ ilehụrụ ụzọ asa ụkwụ asa mbụ ihe ndị egbuli ọkụkọ imepe ọlụ ka o soro ibe eriwe nri ya bụrụ onye nwoke asaa ya ụkwụ onye nwaanyị ala asa ha onye nwaanyị ụkwụ ala asa ha onye nwaanyị ụkwụ onye nwoke bara asa ụkwụ adụworo nkịta adụworo oke nkịta wee saa ya so gụ sachaa ya ụkwụ ahụ ihe ọzọ ruo ngejili bụ ngolo ịtụọrụ ya nri ịtụ nri ahụ bala eri ihe a la-akpọ igbu ọkụ dịka ite oghere na-echigoro ọkụ ụmụ onye ha abịa ihe ahụ iyochi ugwu kwuu then gụ bịa bute n'ije ha dụsọ ime ngolo ịgaghị etelu ihe mgbere alọ si ya lite ahụ luo ya mgbere alọ ọzọla imezuo ya emechazie eke ihu gụ chekwa ikpawa nri ide akpa nri golakọ ide akpa nri every year ide akpa nri ọkwa ị ma la o nwe mgbe emere ke papa a mụọ gara ebe eje mee mgbe ahụ so emechazie ke gụ nweide ego ehi igbuolu nna wee ehi i nweide ego ya ịnyịnya igbuolu nna wee ịnyịnya ị ghọtago nke a akpọ kemgbe igbu ehi mmụọ andụlụ omenala mgbe onye gbughe ehi mmụọ lụọ nwaanyị la mbọ nwaanyị ahụ na mbọ a la-eshikọta ihe itere imu hụle anyị dala onye la eshiwere eshi gbuo ha niile eme ngulu ha niile erie ya ma oge eshigolo ihe ite la mbọrọ ọkụ mmadụ la hafụ ihe ite egwula yodowodo mkpa mma machala wetụ ọtụtụ nji nje ogbugolo mgbe ọ- eh, mgbe ọkwa ya bụ m- mama linus linus ọbụla a makala ọ bụghị mmadụ ego o teghị egwu oge nne nwụnụ ya gara ebe a na-eme mmemme ahụ ya tee egwu libe anya lewe ọrụ ha bụ ihe emere ya tee egwu ebe mgbe ọ dara dapụlata ya ọjọọ ọnwụ anya bụ amụrụ hụrụ ụzọ tiwe mkpu sị etekwa egwu m si ete egwu m and gị egbulu nna wa ehi ile enye ha ụdọ ehi libe ndị ọgọ maọbụ ebe dị na nwoke nwụrụ agụgbuolu nna wa ehi a ga-eji ezi maọbụ ebele maọbụ ihe ọbụla dị mma i were ga gụgbukwuolu nna wa ebele akwa ya ghọta igbugolo ihe nwere ụkwụ alọ ihe nwere ụkwụ alọ i nwere ike imele ebe ọzọ and eh, onye awụhụ nna ya ekwa agaghịkwa iwele ọgọ ekwa maọbụ iwele onye ọzọ ekwa ọ kwa ihe dịcha la burial ụmụ nwoke that's diọkpara la-alọ month before ọ kpụọ isi ekwa ụmụnne ya ndị ke ọzọ la eme ngulu la-akpụ isi la abalị ịlọ abalị ịlọ then ada nwaanyị bụkwa nwa ọbụla akpụkwa isi ke ndị ke so ya mụrị ma ụmụ nwaanyị ahụ nke ma bụ ndị ke sochili azụ ọ for four days bụ ha ji eme ngulu ha ji akpụ isi and ga akpụhụrụ nna wa isi ga akpụhụrụ nne wa isi ị gaghị ha ekpụrụ onye ọzọ isi gụ kpụọ ya eje mmụọ akụrụ ya ka ọ ihe dịcha le ihe burial burial bụkwa dịka olili mmadụ a nkwụtọ dịcha ịgba kama a gụ mala ebe i jedebelu ịmala otu i shi eze ihe gbasara maka ihe ndị a niile the more ile nwetakwa mana mgbe ahụ adịghị eme ihe adụchi chileke ya biko ya emeghe mgbe onye ihe ala emela ihe ya emeghekwela ha ụzọ sị ha bịa mezukwa ihe ndị ke ọzọ Yes. so andụla bịara ihe ekwala ọ bụrụ na ụmụnne nne bịara ekweta ekwesịla ee mmadụ egbuola ya ehi maọbụ everything na ụmụnne nne hụ nwoke gụgbuo ehi a ha na-abịa para ụrọkwele ha lakị then mana ha na-ewetakwa nwa mee ka ha ji abịa mee ngolo a support ọ bụrụ ha bịa ha niile alọghide asụ lahụ la ha bịara oriri even ọ gara atụ nri ụmụnne nne nwee mkpụrụkpụ jiri alọ ha enwe two cartons of beer maka na eji mgbe adịda akpọgha ịghọtago ma oge ha la-atụ nri then that's nwere na alọdị onye family ha alọdị eh, bịa ada achịgharị achịgharị nga achịgharị ya achịgharị nga achịgharị ya ọ ya bụ la emetere and o nwere ebe ọ dị atụwa nri ahụ family ndị ahụ ndụ nso o nwere kpụrụrụ ọkụkọ adụ were gawa ejere akpa ihe dịka epete ebe mbala igbu ọkụkọ andala pịa nji na-eme ihe nwa ngala mme ha gbuo ya ebe mma ha alọdọ ahụ checha ya mama mma mkpọ ahụ mkpọ eme ngolo ate onye emeghị ihe gbasara maka iti nri ọ la-abịa n'ogwugwu so otu mgbe ochie dụ ọla ka ehi so onye ọbụla amakwara ọha ekeru eri ị bịala ị bịala ụmụ nwanyị nke nsọ the particular nsọ ndụ ụlọ ụmụ nwanyị ma onye ka di nhafụrụ nsọ dụlụ ha number one ọ la-alọ ọ la-alọ di ekwa ahụ ee

like nwaanyị lụla di di ya ka lọdụ ndụ ọ bụ la di ya dụago weak o jee nwoke ọzọ bịa weta ihe onye nwoke nyere ide enye onye ọ la-egbu mmadụ ele ọ lakwalụ di ukwuru leduhi di mbụ enyi nwoke elube di ya na ụmụ ilo ya la di ilo mụchaa nwa nsọ ihe ndole akwele eh okay
okay from example now yes nwaanyị di nhafụrụ ya lọchalụ di ekwa ihe niile ndị niile o nwela ike ịlụ nga di yes
o nwere ike ịlụ nga di okay even
omenala
labatali then Bible labata maybe Bible si labata ọ sị ya bụ la di nwụhụrụ ile echetefu onwe ụlọ ime ụlọ nsọ chineke lọka mma karịa ije kwa ịwa kọtịn lọka mma ije lụlụ di ọzọ and onye nwaanyị di nwụhụrụ alalọ n'ụlọ ekele mmadụ outside ma pilot outside kelee ya okwewu ka ha la-eme ihe ya eme ọ bụrụ mgbe ochie onye nwaanyị ahụ la-ekwa nọ lime ụlọ ọ la emeghe ngolo ọ la-akwọghị aka nri ọ la-akwọghị aka nri o richara ọ ya richa nri omengolo ọhịa ya lojokpe ọ gala ga ikpohu ntụ ọ na-edute onye nwoke obi kara nwaanyị ahụ birite ntụ ahụ o were egbe darị ahụ sori maka o nwere ndị dobere ejọ mmụọ ha bịa lochie ụzọ ya solitere jee wuhuo ya o sorokwa ọla ntanga bịa wee hụ bịa ba ngala ụlọ nwaanyị la-ekwa di alafụtaghị enyi ha ọ ka mgbe enyi ọ dị ya chọọ ịfụta ọ na-ejide nwa mkparamkpa mma la aka ọ dị enyo ma ọ bụ la mmadụ la-ahụ ọkpụa mgbe ụlọ mgbe ụlọ jee nyụọ ya ọla ntanga yes so ị bịa na somebody ya na mmadụ bugolo mana ọ ka nwebeghị ihe mere isi nke nwaanyị di nwụhụ o nwela omenala adụ mgbe nke nwoke enwere ụmụrịma ma ọ bụ la ha mụtara nwa well ọ dụ okay ị kọwatụrụ ya omenala ahụ dụ ya bụ ụlọ ndị ọgọ arịka saị nọ ma ọ bụ ke nwaanyị ahụ maka ke nwaanyị mbọla adịla aka maka na ndị be ha bịa oge ha la-eli ke nwoke ha chi ya gba itesa ha lawa ọchịwa awa leele je na onwe ha okwu la ese ya la onye ị ghọtago egawazie ije mana ọ bụrụ nwata dịchi lụọ ma ọ bụla ụlọ ndụ bọtachale eje kpafụ nsọ buo oke nwa bụrụ chieke onye ke nwoke and ọzọ ngakwa ndụlụ ihe bụ ọ bụrụ la o nwelu onye dị edulata oge ha la-ebu oke ndị ahụ eweta ego mala ọkụ

mgbe eriwo bụ ndị omenala nkwerire ka ọma ka ọma ihe hụrụ gwalabaje i were atakpa ma ntụsi ọlụ ụzọ la ejọ mmụọ ala ghata ha atakpa ma ha bata ebe ị lọ and gụruo ejọ nrọ i weta mma ahụ gbukawachala ebe niile chilo nwekwụ ihe jikọta gụ la onye ị ghọtago ahịa bụ ihe ha dị nye ha then gụnyekwala ha ọkaji ihe ọ bụla ha nwere ngolo weapon ị ghọtago ọ bụrụ na atakpa ahụ dede ejegharị makwa that's e were ka ha ebu
eziokwu so from example now abịa m n'ebe ke ụmụ nwoke nlọ from example now nke ihe dụka ọsọla ya bụrụ igbuhoro mmadụ igbuhoro mpa ghụ ehi mmụọ maọbụ mma ghụ ehi mmụọ inweghị ya agafu na ọkpa ekirika ahụ adụ- ya bụ adụrụ gbue maọbụ imetụ ụdọ ehi hụ eka inwe problem nke the reason why anyị dụrụ nwe adụrụ nwe problem ahụ thank you ihe kpatara uwode enwe nsogbu ahụ niile bụ nna ụlọ ewe iwe imeghị nni gogawa ibe ha ọ dị ka mmadụ ime ogologo ekpere like this man na-eme ngilishi before nwa ọgaji akwa ịma ala ọ hafụrụ ka igburu ibe ga jegbuola onye ọzọ ya lata ha tigbuola abalị ha and ebe ọ dị kacha njọ bụ ka ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ele ejikiri for one minute o nwere otu ọ ji ebụla ewetara ọjị bịa wafula ka onye nwoke onwe ndidi eji ezikọta ihe bịa mee ya ihe imenụ na emechiri onye ọzọ gụmara hụ rigbu ha ehi hụ detụ hụ n'iwo eme nke adịghị ihe ndị ahụ gbaa azụ otuto do ga-ebila aga maka ọ dị enweghị iwe because otu ihe mee nne ha ada emeela ebe enyi ha labịafụ ha ebe enyi maka na ha ha eso otu ndị ahụ ọ dị ka otu ha adịchala ọwara ịhụle ga-esonye ịfụnanya ile anyị gawa meeting ịfụnanya ọ ihere dị ode enweghị iwe from the beginning la ọ bụrụ oge mbụ mmadụ nwụrụ ha enweghị mortuary mgbe ihe make sure na i make arrangement ọ bụ nne maọbụ nna maọbụ nwelewo la bịara mee ngulu a bịa rie ya ya bụrụ onye mụtara nwa akpafuli nsọ adụkpafula onye mụtara nwa ọ bụrụ onye amụtaghị nwa ịmala ya ebe ọ bara eje eri mgbe eriwo ebe ọ bụ adụli onye so ugbu a gụmee ka ehu like ote m chide ekwe ewa ya ọkụkụrụ ọlụ hmm? ọsa ya ụkwụ ma ọ bụrụ onye nwoke ala asaghị nwa ya ụkwụ akweghere ala asaghị nwa ya ụkwụ then orujele ịtụ nni ọtọla nni bịakwa kpala ikara akwa ịkpa nni adụ kpọsara aka ịghọtago ya enwekweli ote kacha efe ya enwekwa ike igbufu ehi mmụọ ahụ ogbuo ya maka na mgbe ahụ ọ na-akpa- ọ la-atụ nni ahụ ọ le-ejili ewu ewu maọbụ ebele wee mee ya ọ kwafugo nsọ ka ehi laa ka ehi bụ ojede mengulu bụ ojede eze jiri so gume ike mgbe eriwo ọ dị ya bụrụ onye dị ọlụlụ maọbụ onye dị ike ya nwụhụ ada akwafu mmadụ obodo ada akwafu mmadụ obodo ọ dị abịa eji kala ọlụmala ese mgbe ole ese ee kpecha ahụ ebele na nna o nwee isi mgbede agbasuekwa ọrụ ụtụtụ ga-aga ụmụ agbọ akwehere ebe niile batara ala dọsara ụlọ mme ala nwee ụlọ ọkụkọ tegawa ebe niile round ala ntanga abịa bidozie shiwe riweri riwe erimeri ya bụrụ onye lụrụ agha ndị ụka agha abịa gbujieli ya ji o nwe ndị a la-akpọ njuka agha ya bụ kaadị akwa- akwa i- igbudo ọgụ Mhm. ịmala ikpa dị iche na igbudo ọgụ ke nji butere isi bụ igbudo ọgụ ahụ ahịa ka ndị akụ atakochi jee ite ọkwa ido mbe then ma ka ọzọ ịkpa ị nwere ike ịbịa gbuchie na weji ha kụọ ya ma aga ma nkwa ịdabala ha

ihe na-achị gị weta si ewe dozie ya ihe weta ma ọ bụrụ ndị gbugoli like mmadụ dịka ibe nwaanyị ahụ ọdachi ogbulole egbu okpụta ejelalị maka ihe o gbulu karịrị akarị mala ụzọ Cameroon ma ụzọ Ogoja ihe ndị a niile bụcha ihe dị la olili ozu ihe ya akpọrọ nne maọbụ nna wa egwu ị la-eteli ya egwu ogele ka ọ bụ ndị inyom ndị dịrị akụ ị la-eteli ya egwu ogele ọ bụrụ mgbe ochie ehi ebee abacha eshie ede la iji la ọlọ ọdụ ha akụ ide ete dị ihe niile etechazie ahịa badochụlọ dị ka abacha ndị ogele mengulu alasa ihe niile dịchara ihe ji eli ozu ghọtago ọ bụrụ nwere ego kwafu na obodo imechagwara ihe niile eme igbukwele ehi adetu ogbuehi akweghara ya so onweghị ebe nsọ dụlụ ọ ga-abụ ebe ịda ya nwoke chụolosa emejila ilu ịma nje mmiri dị o ji that opportunity apacha alụ na ile so na onye mede ntị na-egbuo ehi ị ghọtago o mechagwo nsọ niile dụlụ onweghị ihe kala eji ide nge site from ikpo isi site from ma is- mbụ ịwa ya ọkụkọ la ọlụ ma ịsa ụkwụ ma ime ngolo ịtụ nri ịkpa nri telegajile imesara aka mbụ ihe ihe adume ndị ma niile abịa
ghọtago nkwalụ mmadụ si ụmụaka ga kee Biskit, bịa gbuo mma ala ebe gaa mee ike. Okay, yes. Oh, my name. So, abịala ke ihe ha dụwode eme ọ bụghị ihe ọzọ. Ihe ha ji eme bụ maybe akwa diọkpara o deme akwa sọsọ diọkpara deme dị igbu mma la nkwụ ndị ada la ejidekwa ọgụ abọkwala ala agwaghịla ihe mgbe imeji ha gagodo ọrụ ojighị ha onye nyiwegodo nkwụ ojighị ịghọtago ihe eji eme bụ so ọ bụchi la onye ihi emeghị nne akwa ya ghọta gaa jee nyiwe elu nkwụ o nwere ike ọ kpa akpara ihe eji eme ma ọ bụcha onye ha gọrọ ya maọbụ ịkọrọ ya mee ya o me ngolo ọ kpa akpara la inwe nsọfụrụ nne na nna bụ ihe kehe nke ọzọ bụ mma onye njere oju eji ihe eji ngodo agbụ ọ gba ọkpa la nkwụ ahụ ya gba ọkpa la nkwụ ahụ o me ngolo o gbuo mma ahụ kpam o mefugo nsọ ahụ ada nwaanyị bịa gbute ọgụ ahụ n'alị

ala atụ ahụ anya sị e gbuo nama sị e gbuo ehi sị e mee eke ọtụtụ ndị mmadụ ugbu a ha paite nne ha maọbụ nna ha jee de la mortuary ihe bụcha different ndụ mmadụ adụ ọnwa la atọ mmadụ adụ ọnwa la alọ mmadụ adụ ọnwa la ishii ejiji ili ozu ugbu ede akpa ego ahụ ihe dụ different la kemgbe eri kemgbe eri bụ ndị na-enweghị amachicha ekwa dashi ọ nwụrụ iwe obo ole ọ nwụrụ iwe ọ nwụrụ iwe obo ole ọ nwụrụ iwe ị ghọtago ihe dị different bụ oke mmemme a la-eme la ili ozu ugbu a ọ bụghị otu esi eme na mgbe ochie akweghere ọdụ mee ndị ụfọdụ ha ejiri alị ha gaa mbụbụ ego iya eji ebute ego mgbe emegburu ọ tụwala ọrụ and ya tụọla ọrụ ha gbangakwa na ire ngolo alị werụ kwụọ ụgwọ ahụ a ihe dịbụ iche iche dị la ili mmadụ ugbu a kemgbe eri akwụghịlị Ndị nwụhụrụ. Ee?
onye di nwụrụ Mba, onye nwụhụrụ ugbu a iya bụ mpa mmadụ. Ọ ka da nwede power ime some some certain things in a physical realm.
akwa ịmara ihe nwụhụrụ bụ ihe ehụna le ehụna nwụhụrụ mara the spirit onye m bụ mmadụ onye akwa ya ghọta ọ dị ka ugbu ndụlụgo bịa wuo ụlọ la lọ ide n'ime oge fụ na ụlọ a dawa akwa ịmara ụlọ a nwere ike ịda ọ dacha yes ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme spirit ada have powers bụ ụmụ ihe dịgbu iche iche ị ma na mmadụ nwere ike ịnwụ ha ugbu ọla ihe dịka na-enwe ikuku that is, ọla ebe eje ndị ala nkwatị akwa ya ghọta ọla ebe eje ndị ala nkwatị ịcha ahụ nwere ike mmadụ anwụhụ ghọtago ehe o nwere ndị anwụhụ ọnwụ ụwa chi ha iji metụ iji gosi la spirit mmadụ agagharị o nwere oge nwere accident la holy ghost i saw myself ediekwe m n'alị mana m nọrọ ala ihe ndị otu ndu dele onwe m n'elu ebe m nọ ka m agala plane until the spirit me nga ngolo bata nga n'ime mmụọ nga mmadụ apara taa so spirit ahụ mkpata baịbụl ji chịkwa chịkwa na o nwehọ onye nwụrụ anwụ akwa ya ghọta la mmadụ niile lebite mgbe ikpeazụ ihe mmadụ and otu ha dụ bụ otu ha na-enwe ọwụwe odo spirit ndị niile agakọtala line ha da awụli n'ime mmụọ o nwere ikuke o nwere ikuke ịbịakwute bịa gba ọgwụ ihe meeni bịa jụọ ajụjụ ihe mereni like eh, mbụ eze nwudonwe ibe mgbe egbulila emene vice chairman mgbe na emene ịma amụ asụ tacha ihe ndị a niile eru oge enyi abịakwute m na nrọ

egbu nkwe kama na otu ihe ya dajiri ha ewere jee ebe ọdọ egbe bịa sujikwe ya olu oje shi mụ agwara maka spirit ebe anyị jide ekwu ihe a shi m hụla ndị ahụ gbulu ọ gụchara ha ma ndị mgbọ so ma ndị odume ma ndị ọgwụ ma ndị na-enwe otu ha mere e- o- o- o- mgbe ha mere ya wụ ha ụmụ ya, ya zụ ha ụmụ ya na otu mgbe ha na-eme ngolo ha lawụ ha kpọm nke ha si na mgbe e la-aga le e la-abịa latari mgbọ ikuke ewere agawa njem ahụ mụ ji esi nye ha ha ji emeli ihe dotere ebe dote edote ha eweta ili ma mma ọ ma ihe ọzọ dịgbu iche iche eji eweta gbole mme i went nnọdụ ngakwala ụra oge ọzọ bụ ụra ọ bụ ịmụ enya likwa enya dịle ngekwe nwoke ma ya fuchọ ngakwa shi m na-eji echekwa lee elu igwe lee lụchakwa ọgụ ahụ niile lee lụchakwa ọgụ ahụ lata lasị je kelele ali mgbe odi ji ọ ga ọ bụ ha spirit le eme ihe so ebe mgbe ụlọ ka ala m o nwere ego otu i l'okpuru bed achọta ha ego otu i l'okpuru bed achọta ha ya shi m shi oriak ya gaa la okpuru bed ahụ ya pete ya weta ihe dị ka carton ego ahụ ka enwe m ga-akwa emena je jie ya and o mecha ya emecha ihe ahụ onye nke ndụ si atụrụ ma gogoji ori ọgwụ lehele achasisi nche isi ihe nyere bụ o ji kpọpịa onye nke ha bụ onye ke mgbu akwa accident n'ụzọ ọgbakọ uche nwogo sọbụsiri inu nwogo onye ka na-enwe ahụ mewele jere ụlọ ọgwụ ya nwụ and asha ọdụ onye ka ọ bịakwute hụ onye ka ha dị ikwu ya dị iti mkpu ọ ha spirit onye na-eme ama onye na-eje ije ahụ ya bụ la la mmụọ hmm, ala agaghị ije otu ahụ ị marụ la ụmụ ihe nji niile ajila si emewe lala adịghị n'ire iya ị marụ la adịghị ire and ọdụ mezie ọ bụla imeghi n'ịgba ya arụrụ gogo anyị ga-eme like kemgbe ọkpọ ha niile ndị ahụ niile niile o gbuchala o merichi egoshi onye ahụ ihe m ma bụ la experience m nwee bụ la bad spirit dụ akwa ya wata good spirit dụ bad spirit ahụ bụ ka ede ihe ka okukuru lelewa adị ejedebe kọta ha enweghị ebe ọlọdụ akwa ya ole ma ezigbo spirit la alọkwa ya tele o nwere one man ngalụ jekutuo nne nne ya shi la ebe ha lọ dụ very alright la maka la ha mere ngulu la ha kwụwara aka ha ọtọ la o nwekwere ebe ndị ya akwụha aka ha ọtọ ha lọ ekweghele mhm. and ihe ọgbọla eme la aga ọgbọ ekweghele ah.
nwere akụkọ mpa m kọlụ one certain time la o nwere onye ha ma la side ọnịcha nwụhụlụ but gaa nga another place gaa lụọ nwanyị mụọ ụmụ yes ọ le-eme eme Michael Nwaohọ ka m dumara wetu ndị ke mmalụ mma mma Michael Nwaohọ dara elu dara ala ibe nwụhụ akwa ghọta agala ụzọ ugwu awụsa dele ebe ovu dara dere ya disappear nwekwa onye ekele ụlụ nwaanyị mụtacha ụmụ nye ndị enye nsogbu si eje mara ebe alụlụ di mekatazie nwoke m nsogbu ya shi oke ya charter moto ma ụmụ ịma ya wa ha na-ewere eruzie dịka ibe ha doji ka shila pama barute ebe ya shi ha nje sesa ihe la so ebe ya ehu da driver vuru onye na moto bata Ada ndị mụrụ nwa dị enyocha "Ah, onye bụ ihe onye bụ ihe ya chara ya bụ nye onye dị otule ụzọ ya kwatụwa tụchazie ha bịawala bata ka nwa ya ụwa edele anya nwoke m sọ bata otableji andama mgbe na o disappear go je paka jee ngwongwo elu ụlọ ha zamba obulu ebe eri gaa ngakwa obodo ọzọ o nwere mgbe emetụ ụdị ihe ya ka m chọrọ na mmadụ nwere ike nwụ spirit ya gaa mba ọzọ jelado so mede emechaa ha kwuo jee ke nwaanyị chishile onye iyi a eh, lekwa ili ị ghọta ihe m akọ? Eh. so mmadụ nwụrụ spirit la agara ebe dịgbu iche iche ebe enweghị ike ịchọfụta lọ nwụrụ anwụ

ibe anyị na our family Chileke jede apariwe elu ihe i jede ezute bụ ihe ọma ị gaghị ezute ejọ ihe ejọ mmadụ ala atụfụ hụ eka ejọ mmụọ ala atụfụ hụ eka ọdụlalị ala atụfụ hụ eka ihe mete mgbe ochie ala atụfụ hụ eka abụmọla ala atụfụ hụ eka ndị ụlọ adụ ka ishi maka ishi ala akwụ ha agwụ No, ka jehova gozie o. thank you